Dia dhuit! Fáilte ar ais chuig an seó, fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly. Tá súil agam go bhfuil tú go maith agus míle míle buíochas, big big thank you, mar is gnách as always, as a bheith ag tiúnáil isteach chuig an seó an tseachtain seo, this week. This is episode number eighty nine of Gaeilge Weekly, so is é seo eagrán uimhir a ochtó naoi de Gaeilge Weekly. And if you were listening last week, más rud é go raibh tú ag éisteacht an tseachtain seo caite, beidh a fhios agat cheana féin cén saghas rud a bheas mé ag labhairt faoi inniu, what type of thing I'll be speaking about today, agus sin go mbeidh mé ag labhairt faoin nGaeilge í fhéin. So I'll be speaking about the Irish language itself. De ghnáth tá riail amháin agam ar an seó, bhuel tá cúpla riail, I have a few rules, ach you know, really tá príomhriail amháin agam ar an seó agus sin nach mbím ag labhairt faoin nGaeilge agus cén fáth? Is dócha mar gheall go bhfuil an méid sin content agus rudaí amuigh ansin cheana féin

pé rud é, whatever. Ach ní bhím ag labhairt faoin teanga í fhéin mórán, I don't speak about the language itself much agus sin riail a ghoid mé ó Beo Ar Éigean, that's the rule I stole from Beo Ar Éigean domsa, Beo Ar Éigean an podchraoladh is fearr i saol na Gaeilge agus i stair na Gaeilge, i stair na podchraoltaí and ar an drochuair níl siad ag teacht amach le aon seóanna nua. sa lá atá inniu ann so unfortunately they're not coming out with any new episodes these days chuir siad stop leis an bpod thart ar bliain ó shin nó b'fhéidir bliain go leith ó shin anois maybe year and a half ago now ach fós tá na heagránaí go léir fós le fáil ceapaim ar líne ar Spotify agus áiteanna difriúla ar Apple Podcasts pé áit a bhfuil tú ag éisteacht leis an seó seo seans go mbeidh sé le fáil ansin

trí mheán na Gaeilge to do proper kind of podcast in Irish. Bhí cúpla, b'fhéidir bhí ceann amháin eile darbh ainm iGaeilge ach ceann saghas proifisiúnta le cúpla duine difriúil, a professional one with a few different people agus podchraoladh mar a bhíonn aithne againn ar phodchraoladh sa lá atá inniu ann, a podcast as we know it today. They were the first ones really to do it in Irish. Ceapaim gur thosaigh siad b'fhéidir i 2015, 2016, b'fhéidir níos luaithe fiú, maybe even earlier. Ach yeah i gcónaí bím ag labhairt, ní bheadh mise ag déanamh an podchraoladh seo muna raibh Beo Ar Éigean déanta ag duine éigin roimhe seo, you know, kind of Beo Ar Éigean had to happen so that I could make the podcast that I make, for example, mar shampla. Ach, sin riail i gcónaí. a bhí acu agus dúirt mé you know what, tá mé féin chun an riail sin a ghoidiú, or ní a ghoidiú, not to steal it, ach an riail sin a úsáid ar Gaeilge Weekly, ach an t-aon uair a bhíonn mé ag brisiú an riail sin sin, ar Sheachtain na Gaeilge idir an gcéad lá, mí an Mhárta, go dtí an seachtú lá déag Lá Fhéile Pádraig gach bliain. So, I suppose I'll be speaking in, I'll break this kind of episode into two different halves, beidh mé ag déanamh saghas dhá leath difriúil ar an eagrán seo. An chéad leath, tá mé ag iarraidh labhairt beagainín faoi cén fáth a bhfuil an Ghaeilge tábhachtach domsa, cén fáth a bhfuil ról lárnach ag an Gaeilge i mo shaol féin so why does Irish have such a central or important or vital role in my life? Agus an dara leath den seo, déanfaidh mé iarracht chun labhairt beagainín faoi is dócha mo chuid smaointe, my thoughts, ar cá bhfuil an Ghaeilge anois, where Irish is now, cá bhfuil an teanga anois agus an bhfuil sé. ag dul in olcas? An bhfuil sé, you know, an bhfuil níos lú daoine ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, an bhfuil níos mó daoine ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim agus níos mó ná í a fhoghlaim, í a úsáid? Agus, listen, ní bheidh mé in ann mo smaointe ar fad a chur i bpodchraoladh amháin, Agus ar ndóigh, caithfidh mé cúpla rud a choinneáil le haghaidh an bhliain seo chugainn, I have to keep a few things for next year as well, if we're still going by then, I'm sure we will be, má tá muid fós ar siúl agus má tá muid fós ag déanamh Gaeilge Weekly ansin. Tá súil agam go mbeidh muid, tá mé cinnte go mbeidh muid. Ach yeah, so, an cheist sin. Cén fáth a bhfuil an Ghaeilge tábhachtach dom? Is dócha bíonn mise ag féachaint ar an Gaeilge i mbealach beagainín níos simplí agus ní bhíonn mé ag smaoineamh faoin saghas bigger picture b'fhéidir mórán nuair a bhím, nuair a bhíonn mise ag smaoineamh faoi, oh, an Ghaeilge agus an ról atá ag an Gaeilge i mo shaol féin, the role that Irish has in my own life. Ní bhíonn mé ag smaoineamh faoi stádas na Gaeilge mórán, I don't think about the status of Irish much or you know bhí mé ag labhairt beagainín faoi oideachas na Gaeilge an tseachtain seo caite I was speaking a little bit about the education of Irish or how Irish is taught in schools last week ach ní bhíonn mé ag smaoineamh mórán faoi sin, is dócha mar gheall nach bhfuil mé i mo chónaí in Éirinn níos mó because I don't live in Ireland anymore b'fhéidir nach bhfuil an spreagadh céanna agamsa I don't have the same motivation nó níl na fáthanna céanna the same reasons chun a bheith ag smaoineamh faoi oideachas na Gaeilge mar níl páistí agam I don't have kids níl mé ag iarraidh you know, a bheith ag obair in Éirinn nó a bheith ag obair leis an rialtas, ag déanamh aon rud trí mheán na Gaeilge, I don't want to work with the government or with anyone really in Ireland in terms of doing stuff in Irish, tá mise ag déanamh mo rud féin so ní chaithfidh mé a bheith ag smaoineamh faoin bigger picture agus faoi stadas na Gaeilge agus cá, cá mbeidh an Ghaeilge i gceann deich mbliana, i gceann fiche bliain agus language acts agus rudaí cosúil leis sin, níl mórán suim agam. sna rudaí sin agus tá mé chun actually ag deireadh an phodchraolta tá saghas plean scríofa amach agam anseo, ag deireadh an phodchraolta beidh mé ag labhairt beagainín faoi cén fáth nach bhfuil, ach is dócha mar gheall go bhfuil mé óg, tá mé 24, níl páistí agam, níl mé i mo chónaí in Éirinn níos mó, I don't live in Ireland anymore, I'm twenty four, I don't have children who, you know, it's about their future or whatever so ní bhíonn mé ag smaoineamh faoi sin. Ní rud polaitiúil é, it's not a political thing, tá an Ghaeilge. An-thábhachtach dom ach ní déarfainn go bhfuil sé mar gheall ar aon rud bainte leis an bpolaitíocht, I wouldn't say it's anything connected to politics or Irish history, stair na hÉireann, or being a republican nó aon rud mar sin, a bheith i mo phoblacht nó aon rud mar sin. No, ní ceapaim. Níl sé, bhuel, bhí mé ag labhairt beagainín faoi seo an tseachtain seo caite. Ach níl sé mar gheall go bhfuil an Ghaeilge agam mar mo céad theanga, mar níl sé agam, or níl sí agam mar mo céad theanga so it's not that oh I've Irish as my first language, it's not, tá mo chuid Béarla níos fearr ná mo chuid Gaeilge, cinnte. So is dócha, cén fáth a bhfuil sé tábhachtach then? Mar sin, le haghaidh a lán daoine le Gaeilge, a lán Gaeilgeoirí, Ceapaim go mbeadh ceann de na fáthanna sin an rud is tábhachtaí dóibh, b'fhéidir go bhfuil siad ag iarraidh a bheith mar chuid den ghluaiseacht chun an Ghaeilge a athbheochan, so maybe they're part of the movement to kind of revive Irish and they're very passionate about the the Irish language question or the status of the Irish language, tá a lán passion is tá siad an-paiseanta faoi stadas na Gaeilge agus ceist na Gaeilge. Ní mise, chun a bheith macánta. Tá mé ag iarraidh go bhfuil níos mó daoine in ann an Ghaeilge a fhoghlaim agus níos mó daoine in ann an Ghaeilge a labhairt. Is aoibhinn liom nuair a bhíonn daoine ag labhairt as Gaeilge ach ní rud ollmhór é dom, it's not a massive thing for me. Tá mise lán sásta just Gaeilge a úsáid liom féin, Gaeilge a úsáid i mo phost, cabhrú le daoine eile, to help other people, chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus sin é, that's kind of where it starts and ends for me. Sin an áit a thosnaíonn sé agus a chríochnaíonn sé, domsa. Ní rud polaitiúil é, le haghaidh a lán daoine b'fhéidir gur rud polaitiúil é, maidir le Éire Aontaithe agus stair na hÉireann, in relation to United Ireland and Irish history agus mar sin de and so on. Ní mise, ní domsa, not me, not for me agus mar a dúirt mé níl an Ghaeilge agam mar mo chéad theanga. So, níl sé níos éasca domsa Gaeilge a labhairt ná Béarla a labhairt, just, you know, tá an dá theanga agam, is dócha go bhfuil mé líofa sa dá theanga ach like ní déarfainn oh well tá sé níos éasca dom just labhairt trí Ghaeilge, no, níl ar chor ar bith, not at all. So, cén fáth? Is dócha just bíonn mise ag smaoineamh faoi i mbealach sách simplí, I think about it in a fairly simple way of is as Éirinn mé. Is as Éirinn mé so agus mise i mo chónaí sa Spáinn le ceithre bliana anuas kind of while I've been living here in Spain over the last four years tá mé tar éis bualadh le a lán daoine difriúla as tíortha difriúla so I'm after meeting a lot of people from other countries, a lot of different people from different countries agus you know b'fhéidir go bhfuil cuma an-simplí ar seo ach tá sé fíor so this might seem very simple but it's true más as an Iodáil thú, Labhraíonn tú Iodáilis. Bhuel, níl sé sin céad faoin gcéad fíor mar tá áiteanna san Iodáil a labhraíonn an Ghearmáinis ach, you know, tuigeann tú cad atá le rá agam. Más as an Fhrainc thú, labhraíonn tú Fraincis. Nó más as an Ghearmáin thú, tá an Ghearmáinis agat. Agus. OK, b'fhéidir, mar shampla, b'fhéidir is as an Spáinn thú ach tá tú i do chónaí i wherever, Amsterdam, déarfainn. OK? So b'fhéidir nuair atá tú ag obair ansin, níl tú ag obair trí mheán na Spáinnise, you're not working through the medium of Spanish, tá tú ag obair i mBéarla nó san Ollainnis or in Dutch, whatever. Agus fiú, b'fhéidir, nuair a shroicheann tú abhaile, do theach, tá tú ag féachaint ar rud éigin ar Netflix i mBéarla nó i dteanga eile, teanga, teanga nach bhfuil agat mar do chéad theanga, a language that you don't have as your kind of first language. Ach fós ansin, an default language atá agat, you know, an teanga ina mbíonn tú ag smaoineamh, an teanga ina mbíonn tú ag brionglóid, mar shampla, the language in which you think, the language in which you dream, i gcónaí. Ceapaim go bhfuil sé sin suimiúil má tá cúpla teanga agat agus fiú má tá tú ag baint úsáid as cúpla teanga i rith an lae, really, de ghnáth, do theanga dúchais, beidh sé, beidh sé sin mar so an teanga ina bhfuil tú ag brionglóid, that'll be the language in which you're dreaming in. So. Má smaoiním faoi sa bhealach sin, bíonn sé an-soiléir domsa, you know, duine Rúiseach, labhraíonn siad sa Rúisis, duine, má tá siad le duine éigin eile a bhfuil Rúisis líofa acu, so duine as an Iodáil, labhraíonn siad san Iodáilis, duine. as an Spáinn. Labhraíonn siad trí trí Spáinnis agus ansin duine as an Fhrainc, an Fhraincis, duine as an Ungáir, an Ungáiris, so someone from Hungary speaks Hungarian agus just bíonn mé ag smaoineamh faoi sa bhealach sin. Is as Éirinn mé, níl na Sasanaigh anseo fós or so, ansin fós mar níl mé in Éirinn díreach anois so the English aren't there anymore. Tá siad imithe, agus arís ní rud polaitiúil é sin ach an t-aon fáth is dócha roimhe seo a raibh muid ag labhairt Béarla agus go dtí seo fós a bhfuil muid ag labhairt Béarla in Éirinn, sin mar gheall go ndúirt na Sasanaigh go raibh orainn an Béarla a labhairt agus tá siad imithe anois so, bhuel is as Éirinn mé, tá mise chun an teanga Éireannach a úsáid agus chun é sin a bheith agam mar is dócha my kind of default language. You know, ok, tá an Béarla agam mar mo chéad theanga, mar a luaigh mé an tseachtain seo caite, ní cainteoir dúchais mé sa Ghaeilge, ach tá mé i gcónaí ag baint úsáid as an Ghaeilge le haghaidh a lán rudaí difriúla, agus sin an rud, is cuma muna bhfuil an Ghaeilge a'd céad faoin gcéad, muna bhfuil Gaeilge líofa a'd, muna bhfuil sí a'd mar do chéad theanga even if you don't have it to a great level, even if you're not fluent, even if you don't have it as your first language fós tá tú in ann just cinneadh a dhéanamh, sin cad atá i gceist ag deireadh an lae that's all it is at the end of the day is deciding ok tá mise chun é seo a úsáid liom féin ar aon nós b'fhéidir nach bhfuil aon duine timpeall orm le Gaeilge

chun an Ghaeilge a labhairt leat féin agus chun an Ghaeilge a bheith agat mar an príomhtheanga i do cheann you always have the choice to just speak Irish in your head and have it as the main language in your head in the way you speak to yourself in the way you kind of plan things out in your head an chaoi a bhíonn tú b'fhéidir ag labhairt leat féin an chaoi a bhíonn tú ag pleanáil rudaí amach nó ag smaoineamh faoi rudaí i do cheann so Níl aon rud eile really agus tá brón orm like ní, is dócha ní freagra an-domhain é seo this isn't a very deep answer ach just is as Éirinn mé agus táim fíor bhródúil a bheith im Éireannach I'm very proud to be Irish arís ní i mbealach polaitiúil ar chor ar bith not in a political way at all or not really that much to do with the well it's partly to do with the history of Ireland so b'fhéidir tá sé B'fhéidir go bhfuil sé beagainín bainte le stair na hÉireann ach just, is as Éirinn mé agus táim fíor bródúil a bheith i m'Éireannach so tá mé chun an teanga náisiúnta a úsáid. Now, tá an t-ádh orm, I'm lucky, I know that and I kind of said that last week, gur fhás mé aníos in áit éigin an-chóngarach. Do chur mar, bhuel, go hoifigiúil d'fhás mé aníos i gConamara ach ní in áit ina raibh an Ghaeilge níos láidre ná an Béarla ach i gcónaí bhí sí timpeall orm, it was always around me agus mise ag fástu aníos, while I was growing up and I'm lucky that I had good teachers with a high level and native speakers tá a fhios Tá an t-ádh orm really is dócha go raibh i gcónaí múinteoirí le ardchaighdeán na Gaeilge acu agus go raibh sí timpeall orm agus go raibh sí mar an ghnáthrud that it was kind of around me and that was kind of the normal thing growing up it wasn't that weird it wasn't considered a foreign thing ní rud eachtrannach é ar chor ar bith so mar gheall ar sin because of that tá a fhios agam go bhfuil an t-ádh orm ach fós tá an cinneadh sin déanta agam is dócha. agus beidh sé mar, you know, cosúil le sin go dtí an lá a fhaighim bás, it'll be like that until the day I die, even if I never meet anyone to have a conversation with in Irish face to face again in my life, you know, fiú muna gcasfaim le éinne arís i mo shaol le Gaeilge líofa nó duine éigin atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt liomsa. Sin ceart go leor i gcónaí, beidh an rogha agam agus beidh mé in ann Gaeilge a labhairt liom féin agus an Ghaeilge a bheith agam mar an príomhtheanga is dócha i mo shaol féin, I'll be able to have Irish as kind of the main language in my life, you know. Le cúpla bliain anuas is dócha tá mé ag déanamh an méid sin iarracht, over the last few years I'm making such an effort chun. feabhas a chur ar mo chuid Spáinnise, to improve my Spanish, agus anois tá mé ag déanamh iarracht chun an Iodáilis a fhoghlaim, I'm now trying to learn Italian, chomh maith, as well. So maybe over the last few years, outside of work, I haven't had as much time, b'fhéidir le cúpla bliain anuas taobh amuigh den obair, taobh amuigh de Learn Irish Online, ní raibh go dtí seo an méid sin ama agam chun, yeah, just a bheith i gcónaí ag baint úsáid as an Ghaeilge. ach you know nuair, tar éis 2025 b'fhéidir tar éis 2026 ansin don chuid eile de mo shaol you know i gcónaí beidh an Ghaeilge agam i mo cheann gach lá mar, ní mo chéad theanga mar ní féidir liom é sin a athrú not as my first language cause I can't go back and change that, my English is my first language or English is my first language tá an Béarla mar mo chéad theanga ach an Ghaeilge mar is dócha my kind of default language agus an teanga a bhfuil mé ag iarraidh úsáid, liom féin agus le daoine eile, nuair atá daoine eile timpeall orm le Gaeilge nó atá b'fhéidir fonn orthu an Ghaeilge a chleachtú, people who are kind of eager to practice their Irish or whatever it is. And it's great to always have that choice in your head, tá sé iontach chun an rogha sin a bheith a'd i do cheann. You know, it's really cool, tá sé an-cool i mo thuairimse. and that's I suppose why it's important. One other thing I suppose, I don't like the way, ní maith liom an bealach a bhfuil an Béarla ag éirí mar theanga an domhain anois, I don't like the way that English is becoming the world's language agus téann tú i lán áiteanna difriúla agus má tá fhios ag daoine, Nach as an áit sin thú, if people know you're not from there, labhraíonn siad leat i mBéarla. Agus ní maith liom é sin ar chor ar bith. Ní maith liom an chaoi a bhfuil áiteanna difriúla ag cur an méid sin béim ar an mBéarla agus b'fhéidir go bhfuil siad ag cailleadh cuid is dócha, cuid de, den teanga nó cuid den cultúr dúchais atá acub ansin. They're kind of losing a part of their native culture, kind of language that they have there i mo thuairimse. Agus ní cheapaim go bhfuil sé chomh dona mar a cheapann a lán daoine. Ceapaim anseo san Eoraip, here in Europe, it's easy to think everyone speaks English. Tá sé éasca smaoineamh go go bhfuil Béarla ag gach duine, especially when you're going on holidays to big cities and touristy places, go háirithe nuair a théann tú go áiteanna le a lán turasóirí agus áiteanna ar laethanta saoire agus cathracha, cathracha mhóra freisin ach really níl Béarla ag a lán daoine san Eoraip, go háirithe i ndeisceart na hEorpa, especially in the south of Europe, tá a lán lán daoine gan Béarla líofa so ní cheapaim actually go bhfuil sé chomh dona mar bhíonn mise agus a lán daoine ag ceapadh uaireanta it's not as bad I think as a lot of people think in terms of English just becoming absolutely everywhere and there's almost no point of learning other languages tá an Béarla beagnach chuile áit agus ní fiú é teangacha eile a fhoghlaim ach gan dabht sin an fáth a bhfuil níos mó suim agam sa Spáinnis a fhoghlaim agus an Iodáilis a fhoghlaim mar níl mórán daoine san Iodáil agus níl mórán daoine sa Spáinn le Béarla maith, there's not many people in Spain or Italy with good English really, i gcomparáid le áiteanna eile cosúil leis níl fhios 'am, an Ísiltír, an tSualainn, places like the Netherlands, Sweden, áiteanna i dtuaisceart na hEorpa, places in the north of Europe. So ceapaim sin actually ceann de na fáthanna a thaitníonn an Spáinn agus. an Iodáil agus an an dá theanga sin, an Spáinnis agus an Iodáilis, an fáth a thaitníonn siad liom that's why I kind of like them ach sin scéal eile le haghaidh lá eile. Ach mise ag déanamh iarracht you know nuair atá mé ag labhairt as Gaeilge, níl mé ag labhairt i mBéarla so má tá mé in ann níos lú ama a chaitheamh i gcónaí ag labhairt i mBéarla, táim sásta leis sin agus mothaím go bhfuil mé saghas ag déanamh rud éigin in aghaidh agus i gcoinne b'fhéidir an ghluaiseacht seo agus just an treo seo a bhfuil an domhan ag dul agus gach duine ag iarraidh an Béarla a labhairt. I feel like the more time I'm speaking Irish means the less time I'm speaking English and almost

sa Fhraincis agus ansin, b'fhéidir, i ndiaidh sin, deireann siad an rud i mBéarla, everything was said in French and then maybe after they might say it in English or bhí a lán tíortha timpeall na hEorpa agus fiche nó tríocha bliain ó shin ní raibh an Béarla acu sna scoileanna, they didn't have English in schools, they had to learn. German, mar shampla, a lán áiteanna san Iúgslaiv, a lot of places in Yugoslavia, they had German, or an Fhraincis, áiteanna, an Iodáilis, in Albania, mar shampla, tá, tá an Iodáilis ag a lán daoine. So, taitníonn rudaí cosúil leis sin liom. Ní maith liom an chaoi, b'fhéidir, a bhfuil, níl 's agam an bhfuil sé ag dul an dtreo seo ach uaireanta, Sometimes mothaíonn sé, it feels, go bhfuil níos mó daoine, níos mó daoine, níos mó daoine le Béarla acu. Because actually taitníonn sé go mór liom nuair a chasaim le duine, go háirithe duine óg, especially when I meet a young person, agus níl fiú focal ar bith acu sa Bhéarla. Agus ceapaim actually tá a lán daoine, b'fhéidir arís san Eoraip tá níos mó daoine ag foghlaim, ag foghlaim an Bhéarla, more people are learning English ach áiteanna eile, Meiriceá Theas, mar shampla, Meiriceá Láir, tá a lán daoine agus níl Béarla acu fiú sna Stáit Aontaithe, even in the US, agus an Béarla acu mar an chéad theanga ansin, even there in the US where English is the first language, tá a lán, lán, lán daoine gan aon Béarla ansin, daoine as Mexico agus áiteanna difriúla, people from Mexico and different places around the world, especially from, I suppose, Central South America, go háirithe as Meiriceá Theas agus Meiriceá Láir. So, is dócha nuair a bhí mise ag labhairt Gaeilge, ní féidir liom a bheith ag labhairt an Bhéarla ag an am céanna, so tá mé ag déanamh rud éigin is dócha chun cabhrú in aghaidh an ghluaiseacht sin, against that kind of movement or the way things are going. And English is brilliant, it's brilliant to be able to go to Greece on holiday and just speak my own first language. Tá sé iontach chun dul go dtí an Ghréig ar laethanta saoire, mar shampla, agus a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh i mo chéad theanga. Ach uaireanta mothaíonn sé, mothaíonn sé go dona freisin agus mothaíonn sé go bhfuil muide, in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe freisin, that us, ourselves, in Ireland and in the UK as well, ar, daoine leis an mBéarla againn mar an chéad theanga, us, those of us who kind of have English as the first language, go bhfuil muid anois ag cailleadh beagáinín den spreagadh sin chun teangacha eile a fhoghlaim, we're kind of losing motivation or reason to learn other languages mar gheall go bhfuil an méid sin Béarla le cloisteáil timpeall an domhain because there's that much English to be heard around the world. Agus ní rud frith-Shasanach é sin, ar ndóigh, that's not an anti-English thing in terms of anti-England, ach just b'fhéidir, yeah, rud éigin beagainín i gcoinne nó tá beagainín eagla orm faoi an chaoi a bhfuil an Béarla beagnach chuile áit anois, le feiceáil chuile áit. Ach níl sé really le feiceáil chuile áit, braitheann sé ar cén áit a théann tú, it depends where you go. Ar aon nós, sin an fáth a bhfuil an Ghaeilge tábhachtach dom. Tá a lán nótaí scríofa síos agam anseo so tá mé ag iarraidh a bheith cúramach nach ndéanaim dearmad ar aon rud, I wanna be careful that I don't forget anything here. Yeah, just ceapaim a bheith i mo chónaí sa Spáinn le ceithre bliana anuas, to be living here in Spain for four years, to have met so many people from different countries, to be hearing so many languages every day, chun an méid sin teangacha a chloisteáil Ceapaim go bhfuil an rud céanna ag a lán Éireannaigh thar lear, I think a lot of Irish abroad have the same thing, bíonn siad níos buíoch agus gan dabhts d'éirigh mise níos buíoch as an Gaeilge agus níos bródúla as an Gaeilge, I definitely became more grateful, more appreciative but also prouder of the Irish language nuair a bhog mé go dtí an Spáinn agus ceapaim, you know, tá 'fhios agam go mbíonn. thart ar 40% den lucht éisteacha ar an seó seo go mbíonn sibh ag éisteacht taobh amuigh d'Éirinn, so about 40% of the listenership on this podcast listen from outside of Ireland, so ar ndóigh beidh a fhios agaibhse ar aon nós cén saghas rud or cén saghas mothúchán is dócha, a bhím ag mothú i dtreo na Gaeilge agus mise i mo chónaí anseo sa Spáinn. So, an dara leath ansin, an dara saghas cheist atá scríofa síos agam anseo i mo leabhar nóta, in my notebook, sin, cá bhfuil an Ghaeilge anois? Agus. Gan dabhts, tá sé deacair dom a rá mar tá mé chomh sáinnithe i saol na Gaeilge because I'm so kind of stuck or immersed in the Irish language world. Tá sé deacair dom mar you know i gcónaí gach like podchraoladh nua a thagann aníos, gach suíomh idirlín nó suíomh b'fhéidir nuachta, a chruthaíonn siad gach seachtain i saol na Gaeilge, you know, every kind of new podcast that pops up or every new website that they create in Irish almost feels like every week at this point, mothaíonn sé beagnach cosúil le gach seachtain ag an bpointe seo, bíonn mé like, oh, wow, tá really, like, tá níos mó rudaí le fáil trí mheán na Gaeilge anois, there's a lot more available in, in kind of the medium of the Irish language now agus bíonn I bhfad níos mó daoine ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim ach tá sé deacair nuair atá tú sáinnithe sa domhan seo go háirithe leis na meáin shóisialta especially with social media mar a bhíonn mise go háirithe ar an leathnach Instagram Learn Irish Online bíonn mé ag leanúint a lán leathnaigh difriúla a bhíonn ag cruthú comhábhar trí Ghaeilge kind of different pages that create content in Irish agus uaireanta bím ag smaoineamh an bhfuil rudaí actually ag éirí níos mó an bhfuil níos mó daoine ag Ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid, ag cruthú rudaí trí mheán na Gaeilge, nó an bhfuil mé just, is dócha, ag feiceáil níos mó de na rudaí seo mar gheall ar an bpost atá agam, am I just seeing more of it cause the job that I have in my business getting bigger and so on agus an gnó, an comhlacht atá agam ag éirí níos mó? Níl 's am, I don't know, it's tough to know, if not impossible, tá sé deacair. chun fhios a bheith agam, nó fiú b'fhéidir go bhfuil sé dodhéanta chun fhios a bheith agam, ach gan dabht mothaím, agus arís, tá mise i mo chónaí sa Spáinn, I live in Spain, so I'm, I don't have feet on the ground back in Ireland, níl mé ar ais in Éirinn sa fíorshaol agus tá sé deacair uaireanta, yeah, chun é a thuiscint, an bhfuil rudaí ag dul sa treo seo, sa treo sin, are things going this direction or that direction, ach gan dabht mothaím go bhfuil i bhfad níos mó suim ag daoine sa Ghaeilge agus tá mé ag labhairt faoi daoine you know a bhfuil Gaeilge acu, Béarla féin, daoine atá b'fhéidir ag foghlaim na Gaeilge, daoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu, a lán daoine difriúla ach go háirithe daoine óga idir b'fhéidir cúig bliana déag d'aois nó b'fhéidir níos sine, níl 's 'am ach whatever. cúig nó sé bliana déag d'aois go dtí b'fhéidir ceathracha bliain d'aois up until about forty years old feels go háirithe sa ghlúin sin in that generation is dócha mo ghlúin féin my own generation go bhfuil a lán daoine ag iarraidh anois feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus you know sin rud amháin chun a bheith ag iarraidh feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ach actually chun é a dhéanamh agus an iarracht a chur isteach chun é a dhéanamh so it's one thing wanting to improve your Irish or speak it more but it's another thing doing it and a lot more people obviously want to than are actually doing it agus sin mar a bhíonn sé i gcónaí ach you know tá sé deacair really chun labhairt faoi stádas na Gaeilge agus an chaoi a bhfuil b'fhéidir níos mó clú agus cáil ag teacht ar an nGaeilge it's tif- tough to go and speak about the status of Irish and the way that Irish is becoming more popular more desirable if that's the right word i mBéarla agus go bhfuil níos mó daoine ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid gan Kneecap a lua without mentioning Kneecap agus ní raibh mé riamh actually ag labhairt faoi Kneecap ar an seó I was never speaking about uh, Kneecap on the show ní bhíonn mé really ag éisteacht leis an gceol a bhíonn siad ag cur amach I don't really listen to the music they put out ní thaitníonn sé liom mórán I don't really like it that much agus yeah ceapaim go bhfuil siad ag déanamh job iontach ar son na Gaeilge I think they're doing a brilliant job for the Irish language agus gan dabht tá mo ghnó agus tá mo chomhlacht i bhfad níos mó mar gheall ar an obair atá déanta acu, my business and my living is definitely bigger and doing better than it would be if it wasn't for them. Aontaím le cúpla rud a dheireann siad ach freisin ní bhíonn mé ar chomhintinn le a lán rudaí eile. a deireann siad, I definitely don't agree with a lot of other stuff they say or maybe sometimes the way they are ach sin ceart go leor, you know, tá mise bíonn a lán daoine sa saol sa lá atá inniu ann there's a lot of people in life nowadays and it's á caithfidh tú a bheith céad faoin gcéad ar son na daoine seo you have to be hundred percent kind of for these people and you love them or tá tú 100% i gcoinne na ndaoine sin, you're 100% against those people. Agus mise, ní bhíonn mise mar sin ar chor ar bith. Arís, ní bhíonn mise really ag tabhairt mórán aird nó mórán aghaidh ar cad a dhéanann siad, I don't really pay much attention to what they do, ach tá sé sin ceart go leor. Ach fair play dóibh, tá siad ag déanamh ab iontach, job iontach, so fair play they're doing a great job. Again, I'm not going to agree with everything they say or do, níl mé chun a bheith ar chomhintinn le gach rud a dheireann siad agus gach rud a dhéanann siad ach fair play dóibh, tá siad ag déanamh a rud féin agus tá tá gach rud tuillte acu, they they've deserved everything and they've had to work for everything that they've they've earned so bhí orthu gach rud, bhí orthu a lán oibre a chur isteach. chun gach rud a thuilleadh atá acu anois so fair play dóibh, fair play to them without doubt. Ach tá sé deacair really labhairt faoi yeah stádas na Gaeilge agus cá bhfuil an Ghaeilge mar theanga, it's difficult to speak about where is Irish and Irish as a language without speaking about Kneecap mar tá an méid sin suime ag daoine anois agus níos mó ná suime is dócha tá an méid sin aithne ag daoine timpeall an domhain ar an nGaeilge nach raibh roimhe sin, you know i gcónaí. Gan dabht, bliain ó shin, dhá bhliain ó shin, an t-am ar fad, nuair a bhí daoine ag cur ceist orm, oh, cén job atá agat, cad a dhéanann tú, agus níl mé ag labhairt faoi Éireannaigh, I'm not speaking about Irish people, ach daoine as an Spáinn nó as whatever, as Sasana, an Fhrainc, agus go minic ní raibh a fhios acu go raibh teanga, go raibh ár dteanga fhéin againn in Éirinn a lot of time they didn't know that we had our own language in Ireland agus dúirt siad oh so tá an Gaeilge tá sé sin cosúil le Béarla ach le blas difriúil it's like a different accent is mé like no like the, is, is tír neamhspleách muid agus gan dabht seo rud eile Éireannaigh ina gcónaí thar lear caithfidh muid déileáil le seo this is another thing that Irish abroad we always have to deal with ach ar aon nós níl mé ag tabhairt amach I'm not giving out ach tá like tá muid inár dtír neamhspleách le céad bliain anuas, we've been an independent country for a hundred years, and we're really an independent country with our own culture for years before that, bhí muid mar tír neamhspleách lenár gcultúr féin le, you know, le céadta, na céadta bliain anuas. like cén fáth nach mbeadh teanga againn? Why wouldn't we have our own language? Má théann tú go dtí an Ghearmáin, tá an Ghearmáinis acu, má théann tú go dtí an Úcráin, tá an Úcráinis acu agus mar sin de. Ach ar aon nós, tá mé ag éirí excited anois, I'm getting too excited or too much into it. Ach gan dabht le bliain nó dhó anuas, tá an ceist sin agam, níl an cheist sin agam chomh minic is dócha mar a bhí, I don't get that question of what is Irish or you guys have your own language as often. Agus níl 's agam an bhfuil sé mar gheall ar Kneecap ach ceapaim go bhfuil, ceapaim gan dabht. Tá tionchar ag Kneecap ar sin mar bhí mé ag féachaint ar rud éigin ar Instagram inné, bhí Kneecap, bhuel tá siad san Astráil anois, they're in Australia now doing a few concerts for well Seachtain na Gaeilge, ar Lá Fhéile Pádraig níos mó ná aon rud eile, for St Patrick's Day more than anything else, probably more than Irish Language Week agus tá siad ar na seóanna ollmhóra seo

Agus mé ag smaoineamh like wow tá, bhí siad ar an seó ag labhairt faoin nGaeilge, they were on the show talking about Irish agus bhí mé like wow, an méid sin daoine, timpeall an domhain, ní amháin san Astráil, not only in Australia but around the world, a bhfuil b'fhéidir aithne acu anois ar ár dteanga, that know now about our language, nach raibh aon chliú acu cúpla bliain ó shin, that didn't have a clue about the language a few years ago. Tá sé sin go hiontach, tá sin fíorthábhachtach agus. Domsa, mothaím i bhfad níos fearr dul áit éigin agus b'fhéidir you know casadh le duine Gearmánach, casadh le duine Eilvéiseach, casadh le duine whatever Cróiteach, Croatian agus rá oh yeah bím mé ag obair mar mhúinteoir Gaeilge agus níl sé ag súil le like céard, cad é an Ghaeilge, tá sé like oh Gaeilge yeah tá fhios agam chuala mé go bhfuil teanga eile agaibh ansin, tá sibh ag déanamh iarracht é a athbheochan, you're trying to revive it and everything like that. So, tá sé sin fíorthábhachtach agus just, yeah, go bhfuil siad ag déanamh, is dócha, na Gaeilge saghas cool arís. Agus is cuimhin liom ar ais i dhá mhíle is a cúig déag, dhá mhíle is a sé déag, is cuimhin liom ag smaoineamh faoi seo, I remember thinking about this, ag smaoineamh, Níl uainn ach duine amháin, duine cáiliúil, duine a bhfuil a lán meas acu air nó uirthi, we only need one person who's very famous or kind of popular, who has a lot of respect in Ireland, go háirithe duine óg, especially young person, chun a bheith ag labhairt, ag labhairt na Gaeilge an t-am ar fad agus ansin beidh sé ag súil le, beidh sé cool, you know, i sochaí na hÉireann mar ní raibh sé cool agus mise ag fású aníos, go dtí b'fhéidir 2000, níos déanaí, go dtí 2021, 2022, ní raibh sé cool ar chor ar bith. You know, ok, bheadh daoine ag rá leat, oh, like, em, oh, tá Gaeilge a'd, 's as Gaillimh thú, tá sin cool, or whatever, ach really, ní raibh mórán suim ag éinne. Ach anois, tá sé cool. Tá, bhuel, braitheann sé, le haghaidh a lán daoine, níl sé, for a lot of people, maybe it's not, ach ceapaim a lán daoine, ceapann siad anois, oh, like, is rud maith é, a bheith in ann an Ghaeilge a labhairt agus is rud, ní rud like a bhaineann le stair na hÉireann nó oidhreacht na hÉireann, it's not just something to do with Irish history or Irish eh heritage ach actually is rud é gur féidir liom úsáid chun labhairt le mo chairde agus chun labhairt le daoine timpeall orm agus is féidir liom like is féidir shaol saol a bheith ann trí Ghaeilge, ansin, you can kind of live a life through Irish, not, it's not just an accessory, which is what I always say. So tá sé sin an-chool. Is cuimhin liom in 2015 sé sin go raibh, níl uainn ach duine amháin nó grúpa amháin atá saghas cool agus sin cad atá déanta ag Kneecap arís. Ní aontaím le a lán rudaí a deireann siad, I don't agree with a lot of things they say, b'fhéidir. Aontaím le a lán rudaí atá le rá acu, but I do agree with a lot of other things they have to say. Sin mar a bhíonn sé le a lán daoine, that's how it is with a lot of people, I might agree with some things, not agree with others, ach tá sé iontach go bhfuil, go bhfuil banna ceoil cosúil le Kneecap againn ag cur an Ghaeilge chun cinn timpeall an domhain, ní amháin i dTuaisceart na hÉireann, ní amháin i bPoblacht na hÉireann, ar an oileán, on the whole islands, ach timpeall an domhain. So mar gheall ar sin tá an-mheas agam orthu agus yeah má tá siad ag iarraidh teacht ar an bpodcraoladh lá amháin fáilte rompu gan dabht, they're more than welcome. Tá níos mó éisteoirí againn ar an seó seo ná aon podcraoladh Gaeilge eile, we've more listeners on this show than any other Irish language podcast, they'd be more than welcome and I don't think that's probably going to happen, they're probably too big time now for Gaeilge Weekly which is more than fair, tá sé b'fhéidir tá siad rómhór anois le haghaidh Gaeilge Weekly agus tá sé sin Ceart go leor, tá sé sin lán-fhéaráilte. Ach yeah, is dócha an rud amháin nach bhfuil, tá a lán rudaí nach bhfuil ráite agam anseo, there's a lot of things that I haven't said on this show today, ach rud amháin nach bhfuil luaite agam, one thing I haven't mentioned, is an rialtas, the government. Agus i gcónaí, you know, bíonn daoine i saol na Gaeilge ag labhairt faoin rialtas, people always speak about the government in the kind of, i saol na Gaeilge as we call it, which is just the Irish language sphere, the Irish language world. Ní bhíonn mise ag smaoineamh faoin rialtas ar chor ar bith ó thaobh na Gaeilge de, I don't think about the government at all really in terms of Irish, mar ní maith liomsa a bheith ag brath ar dhaoine eile chun cabhrú leat le rudaí cosúil leis sin, I don't like, maybe again, like I mentioned last week, mar a luaigh mé an tseachtain seo caite, tá sé níos éasca domsa é sin a rá. ná mar atá sé le haghaidh daoine eile, mar is duine ana neamhspleách mé, I'm a very independent person and I like doing things kind of my own way, is maith liom rudaí a dhéanamh i mo stíl fhéin, ach yeah, you know, go háirithe le cúpla mí anuas agus an, em, an rialtas nua, well, Is an rialtas céanna ach you know tá programme for government nua acub agus pleananna nua acub le haghaidh an todhchaí agus don Ghaeilge agus bhí a lán daoine feargach nach raibh mórán really déanta nó geallta acu that they hadn't promised much for Irish ach níl 's agam, ní féidir leat i gcónaí a bheith ag brath ar an rialtas agus tá 'fhios agam tá scoileanna amuigh ansin agus tá scéimeanna difriúla 's different schemes agus caithfidh siad, tá siad céad faoin gcéad ag brath ar an airgead sin ag teacht ón rialtas so tá sé sin difriúil, that's different ach domsa ar aon nós ní raibh mise riamh ag lorg airgead ón rialtas. le haghaidh learn Irish online, I've never looked for money for learn Irish online from the government agus ní maith liom bheith ag brath ar ar rialtas nó ar aon grúpa eile chun cabhrú liom mar arís má tá tusa ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim is féidir leat. Níl cabhair ag teastáil uait ón rialtas má tá tusa ag iarraidh Gaeilge a úsáid. Má tá tusa ag iarraidh podchraoladh a thosú trí mheán na Gaeilge through the medium of Irish má tá tusa ag iarraidh do shaol ar fad a chaitheamh trí Ghaeilge, tá tú in ann. Agus arís, tá sé éasca domsa chun é sin a rá, b'fhéidir go bhfuil sé difriúil má tá páistí agat agus níl Gaelscoil i do cheantar agus mar sin de, but arís, tá tú in ann i gcónaí a bheith ag smaoineamh faoin rialtas, you can always be thinking about the government agus you know tá tú in ann a bheith mar chuid den ghluaiseacht chun rudaí cosúil leis sin a athrú, you can always be part of the movement to change that ach seans nach athróidh sé sa todhchaí, it might not change, it might not ever change, so ag deireadh an lae b'fhéidir tá sé deacair ach caithfidh tú just do rud féin a dhéanamh agus caithfidh tú an gníomh a thógáil tú féin, dar liomsa, you have to kind of take action yourself in áit i gcónaí a bheith ag fanacht ar chabhair ón rialtas, ag fanacht ó athrú agus b'fhéidir tá an athrú sin tuillte agat, maybe you deserve that change from the government but arís is féidir leat a bheith ansin ar feadh na blianta ag fanacht ar rud éigin nó is féidir leat rud éigin a dhéanamh inniu agus do pháistí a thógáil trí Ghaeilge fiú muna bhfuil tú féin líofa, even if you're not fluent yourself, instead of waiting for a Ghaelscoil to be built near you, in áit ag fanacht ar Ghaelscoil cóngarach duit b'fhéidir, just feabhas a chur do chuid Ghaeilge ar feadh bliana amháin, dhá bhliain, a lán oibre a chur isteach ionas go mbeidh Gaeilge mhaith ag do pháistí nó an podchraoladh sin a thosú nó a bheith ag scríobh don pháipéar nuachtán áitiúil, alt a dhéanamh gach seachtain trí Ghaeilge, to be writing a weekly article in the local paper in Irish, whatever it is. Agus mar gheall ar sin, ní maith liom labhairt faoin rialtas, ní maith liom a bheith ag gearán faoin rialtas agus cad a dhéanann siad don Ghaeilge mar. Níl 's 'am, níl 's 'am. Ach arís, tá 'fhios agam go bhfuil a lán daoine, a lán scoileanna, a lán tionscadal difriúil, a lot of different projects, agus tá an target sin uathu agus muna bhfuil an target sin acu, ní bheidh siad in ann an rud sin a dhéanamh. Ní bheidh siad in ann an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá 'fhios agam. Tá 'fhios agam go bhfuil na deontais ag teastáil agus mar sin de ach má táimid chun an Ghaeilge, is dócha, a dhéanamh níos mó agus má táimid chun an Ghaeilge a chur chun cinn, táimid chun é a dhéanamh muid féin agus táimid chun é a dhéanamh as an spreagadh agus an fonn nádúrtha sin. We're going to do it from that kind of natural eagerness or motivation ourselves, muid féin, chun an Ghaeilge a chur chun cinn in áit ó tá deontas nua againn ón Rialtas there's a new grant from the Government so sin is dócha cén fáth nach mbím ag labhairt san iomarca faoin Ghaeilge ar an seó ach chomh maith leis sin nach mbím ag labhairt faoin ról atá ag an Rialtas i saol na Gaeilge ach ag an am céanna ceapaim you know ceapaim go mbeadh sé i bhfad níos fearr dá mbeadh gach rud le fáil trí mheán na Gaeilge in Éirinn. Ceapaim gur mór an trua é nach féidir leat féachaint ar, níl 's 'am, rudaí ar RTÉ agus an leagan Gaeilge, nó ní féidir leat fotheideal Gaeilge a chur ar rud éigin i mBéarla ar RTÉ. I think it's a big shame you can't watch stuff on RTÉ and watch an Irish language version of it, or you can't put Irish language subtitles on stuff in English, ar RTÉ, agus b'fhéidir go gceapann daoine go bhfuil sé sin beagáinín seafóideach mar tá Béarla ag gach duine it's a bit stupid because everyone has English ach má táimid really chun rá ok is í seo an Ghaeilge agus is í seo ár dteanga náisiúnta sin na saghas rudaí caithfidh gach rud gach rud bainte leis an rialtas agus gach rud bainte leis an earnáil phoiblí, the public sector, everything connected to the public sector caithfidh sé a bheith le fáil as Gaeilge agus i mBéarla freisin agus b'fhéidir arís go mbeidh daoine ag rá ach yeah tá tú in ann an méid sin airgead a chaitheamh ar a lán doiciméid difriúla a aistríú go Gaeilge agus you know tá a lán airgead i gceist chun é sin a dhéanamh there's a lot of money involved in doing that ach taispeánann sé Taispeánann sé rud éigin. Taispeánann sé go bhfuil an Ghaeilge ar chomhchéim in Éirinn, ar chomhchéim leis an mBéarla, agus níl sé anois, gan dabht, cinnte. Ach arís, sin scéal le haghaidh lá eile, agus níl 's 'am an bhfuil sé sin curtha in iúl go maith agam, rí le dona a bheith.

Ar aon nós, so sin é. Níl orm labhairt faoin nGaeilge arís go dtí 2026. I don't have to speak about the Irish language again for another year. Actually, I have to do the other version of the podcast. Caithfidh mé an leagan eile den phodchraoladh a dhéanamh ach tá sé sin ceart go leor. Actually, bhain mé níos mó taitnimh as a bheith ag labhairt faoin dteanga ná mar a bhainim de ghnáth. More than I usually enjoy it anyway, so.

Bain taitneamh as Lá Fhéile Pádraig ar an Luan so enjoy St. Patrick's Day on Monday bí cúramach más rud é go bhfuil tú ag ceiliúradh if you're celebrating be careful of course agus tá súil agam go mbeidh Lá Fhéile Pádraig iontach agaibh agus is cuma cén áit a bhfuil sibh timpeall an domhain go mbeidh an seans agaibh ceiliúradh agus go mbeidh an seans agaibh a bheith bródúil as a bheith i d'Éireannach nó a bheith ceangailte le hÉirinn. ar shlí éigin that you'll have the chance to be yeah proud to be Irish and proud or proud to be connected to Ireland in some way, proud to be able to speak the language or learning the language bheith bródúil as an teanga a fhoghlaim nó a bheith ag déanamh iarracht an teanga a fhoghlaim. Míle buíochas as an tacaíocht mar is gnách. Big thank you for the support as always. Slán agus beannacht.